daalụnụ ndị ọma na-ege m ntị ụmụ igbo nke onye chiri nya zere asị m ụtụtụ ọma efifie ọma mgbede ọma nakwa anyasị ọma ebe ọbụla esi wee na-enene ihe onyonyo a aka m bụkwa nwaada ifeọma maọbụ ị kpọọ mụ ada ngaladụ n'ụbọchị tata ewetara m anyị ihe dị iche iche a na-akpọ ihe ụfọdụ n'asụsụ Igbo maka eche echeghị m na mmadụ ncha macha ihe ndị a niile m wepụta e nwere ụfọdụ anyị amaghị maka ya nwekwa ụfọdụ na-agbagwojucha anyị anya ịkpọta ọfụma otu esi akpọ ya ụfọdụ na-akpọ ha chọọ ịkpọ ya ha etinyere ya okwu oyibo mana ụbọchị tata abịara m ka m mee ụmụ nsogbu a ka o bie nkenke ma bie n'uju biko nọnye ma a sịkwa m ka m jiri ohere a wee kenee ndị niile na-enene ihe a onyonyo anyị na-eme ma ndị na-esonyere anyị n'ihe onyonyo a ma ndị na-egosipụta ịhụnanya ha na ụzọ dị iche iche n'ihe onyonyo a na-eme asị m ka chineke gọzie onye ọbụla ngwa ka anyị bido nke mbụ m nwere n'oche m n'ụbọchị taa bụ ihe ndị oyibo na-akpọ the staple remover nke a ndị Igbo na-akpọ ya ngado ihe a ndị Igbo na-akpọ ya ngado ihe ọbụla na-agado ihe ma eji agapụta ihe na ihe a na-akpọ ya ngado nke eji ejidekwa akwa nke ndị oyibo kpọrọ peg a na-akpọkwa ya ngado ma ị kpọọ ya njikọ ihe njikọ ihe ma ị kpọọ ya ngado enwere m nke a ndị oyibo kpọrọ ihe a knife ma ndị igbo kpọrọ ya mma mma bụ mma ụdị ọbụla osi na wee dị mma ọ bụrụ nke nnekwu machete ndị igbo kpọrọ ya mma oge mma oge maọbụ oge mma ọ bụrụ obere mma dị ụta ndị Igbo kpọrọ ya mma ọ n'oyibo n'okwu oyibo ka e nwegasịrị ihe dị iche iche a na-akpọ ha mana mma ọbụla bụ mma obere mma ndị Igbo kpọrọ ya mma maọbụ ị kpọọ ya mma ekwu mma ekwu ọ bụrụ nke eji awa ọjị ị kpọọ ya mma ọjị ọ bụrụ nke eji esi nri n'ekwu ekwu bụ kitchen the one you use in the kitchen to cut pumpkin leaf all those kind of thing okra ị kpọọ ya mma ekwu mana akpọkọcha ha ncha ọnụ mma bụ mma ihe ọzọ m nwere ebe a bụ nail nee ya ebe a ka ị fụ ya ọfụma igbo kpọrọ ya ntu ntu ikpu ntu ndị igbo kpọrọ ya ntu biko mụta ya n'ụbọchị taa enwekwara m comb ndị Igbo kpọrọ ụdị comb a nhawa isi ma kpọọ ya mvọ eji abọ isi ụfọdụ asị m na Igbo na-asụ n'onu n'onu mana a kwaa ụkwara ọ bụrụ otu ụfọdụ na-akpọ ya mbọ ụfọdụ na-akpọ ya mvọ mana ihe Igbo izugbo ya bụ mvọ eji avọ isi ma nke ọbụla mpele ọnụ la otu a a na-akpọ ya nhawa isi gịnị ka e nwere ebe a lip gloss ndị Igbo kpọrọ ya uri ọnụ uli ọnụ lip gloss uli ọnụ ihe ọbụla a na-ete n'ọnụ eji achọ mma Igbo kpọrọ ya uli ọnụ asị m gịnị uli ọnụ nke a bụkwa key igbo kpọrọ key igodo a na-akpọ ya igodo igbo izugbo kpọrọ ya igodo o nwere ndị na-akpọ ya ihe eji agbape ụzọ maọbụ mgbape ụzọ mana afa ya eji mara ya n'ala igbo niile bụ gịnị igodo enwekwara m ọzọ dịka ibe ya nke akpọrọ needle ihe a bụ needle needle ndị igbo kpọrọ needle aga aga eji adụ akwa biko dụọrọ m akwa jiri aga dụọrọ m akwa igbo kpọrọ ya aga aga nke a bụ owu owu eji adụ akwa owu enwekwara owu eji eke isi owu bụ owu ihe ọbụla ị chọziri iji ewe eme ị kpọnye afa ya site n'ihe ị chọrọ iji ewe eme mana ha ncha niile ka a na-akpọ owu ejikwa m ihe a razor razor blade ndị Igbo kpọrọ razor agụba asị m gịnị razor blade bụ agụba n'asụsụ Igbo agụba agụba eji agụ isi ụfọdụ na-akpọkwa ihe eji agụ isi mana ihe a na-akpọ ya na igbo izugbe eji akụzi ihe bụ gịnị agụba enwekwara m nke a scissors igbo kpọrọ scissors mkpị mkpị wetara m mkpị ka ị kpịa m isi mkpị ma ka egwuo m isi mkpị ndị be anyị kịta ebe a ka m ga-eweta ya n'isi njedebe amaara m na o nwere ihe ị mụta n'obere ihe anyị kụzi biko gbaa mbọ nyere anyị aka kwusa ozi a ma gosikwa ịhụnanya gị n'ihe ị mụtara n'ihe m na-akụzi nkwa m na-ekwe bụ na aga m na-ewetara anyị ihe ọbụla ihe dị iche iche ọ bụrụ na e nwere ihe ị nwere ike itinye n'ihe a ma ajụjụ ị nwere ike ịjụ kawa ahụ gaa n'akara mkpakọrịta ụka Kọwaa ebumnobi gị, jụkwaa m ajụjụ, aga m aza gị, mekwa gị ka o doo gị anya. Ka o sina wee dị, aga m agbado anya.